ụmụnne m daalụ m nkata a anyị kpara since nyaahụ about nwanne anyị nwoke nke na-eri ji ma ụtara na ofe na ofu afere ọ ihe m ji wee sị ka m mee vidiyo a ewebata m nkata na otu anyị a na-akpọ omenala defenders ebuho n'obi ka m kparịa ya akparịa ihe m bu n'obi wụ ka anyị were ya wee gwa onwe anyị okwu dụọ onwe anyị ọdụ well ụfọdụ ghọtara ihe ife m kwuru oge m sị na ife a wụ onye igbo mana ọ wụzi onye ofe n'iri nri ụfọdụ aghọtarọ ya ife ụfọdụ ghọta wụ na ha dị liberal na o nweghị ihe dị njọ ma ha quote respectia culture ndị ọzọ by ibido ribe nri etu ndị ọzọ si eri nri unlike mụnwa enwere m ndidi nwere nnọọ ndidi na-akọwa na-akọwa a lot of people na-esokwa m na-akọwa in fact ihe nye m aṅụrị na 90 percent of ndị nọ n'omenala defenders participate sị na ihe anyị na-ekwu na okwu dị ya na igbo anọghị na ebe igbo nọ ekwesirọ igbo ịdị akọpị ndị ọzọ up and down mmadụ naabọ continue na-eme argument especially ofu m nekata ya m sị na onye a aghọtakwana ihe ụwa na-akọ na nkụta ụtaba ka onye ya-efu efu si efu ka m ba n'ime ọfịa je kụta ụtaba ibido ha na manyebe aka na culture onye ọzọ ị ya-etufu your own and ife mee n'igbo na ife igbo kwesịrị ịdị eme kịta wụ ịnọdụ na their own culture mma ebido na ife megodoro igbo bụ amazighị na o nwere ndị ha bụ because ọ bụrụ na ị maha culture ị ga-adị na-eche na gị na onye ọbụla nọ n'ụwa wụ the same thing mma ebido from there wee kwuo okwu a anọkata m sị na ọ onye na-alaik akwụkwọ ka m ka m were na akwụkwọ a gụọ ya first page m mepere anya mmiri gbaa m Madiebo wee sị na oge ahụ e gburu ndị Igbo ka ọkụkọ all over Naịjirịa ọka gwọ n'ife o ji wee dịkarịcha mwute wụ na onye Igbo na-achị Naịjirịa oge ahụ nwanne anyị nwoke Jeneral Ironsi o wee kọwaa ihe e ji wee gbute igbo etu ahụ ọ sị na o nwee layer of defense ndị igbo nwere Ironsi mere abolish Igbo State Union Ironsi bu n'obi na ife na-ebute disunity na Nigeria cultural associations ndị ugwu ndị ofe na ndị Igbo o wee banụọ ha ncha but ihe Ironsi amahọ bụ na ndị ofe na abolish their official cultural association na religion ha wụ odu ifa wụ a cultural association nke nọkwara onwe and na ha pụọ from that religion ma bishop o ma imam ha ncha ka na-practice yoruba religion which means cultural association a ka nọ ka nke ndị ugwu ịkụ isi n'ana n'onwe ya wụ culture so ọ banụọ ihe niile a nke ndị nke a dị Friday ha baa na mosque meetie onye yoruba finishie n'ụka finishie na mosque ha eje meetie n'odu ifa so ha na-emeet a banụọ Igbo State Union ndị igbo gbara ọtọ ọ sị na Igbo State Union a Igbo State Union a a ka-eme defenses ndị igbo organize ọ sị igbo gbara ọtọ e wee gbuo igbo n'every village nọ na Nigeria ife Ironsi ji wee chee etu ahụ na Ironsi chee na mmadụ niile nọ n'ụwa wụ the same thing because i chee kee mgbe a mụrụ ya anyị agaa na through colonialism gaa through christianization ọ ghọta from christian teaching na no Jew no Gentile na mmadụ niile wụ the same thing ị fụgo igbo si etu a luzuo bitterly so ụmụnne anyị ndị na-eche

but igbo mara ife and igbo kwesịrị ịma ife na onye ife mere na-ama ife igbo ya-ejide omenala maka ọ kwanụ omenala ya-eme ka igbo dụhụ igbo na mba ndị ọzọ abụọdo ofu and ndị ọzọ mana ha ncha dị related nọọ igbo wụ ife pụrụ iche from 1960 to 1964 ọ ndị Tiv na ndị ofe ka ha na ndị ugwu na-achịpụ ya ha ka ndị ugwu na-emegbu ọ ka igbo je gboo ha ọgụ ka Igbo tụere mmadụ 3 million ịnụ na n'etu nwanne anyị nwoke si chebe na mmadụ niile ewe ofu wee kposaa ihe a ka e ji chekwaba ndị Igbo but a ga-ekposa ya because ọ bụ na o kposaha ọ wụ that na ihe niile ahụ mere emehụ ndị Igbo a ka na-ekwu okwu Igbo State Union na ọ dị egwu ọha na eze nke afọ ọmụrụ kedu omenala eji eso so ọ bụdu na Igbo State Union nọ ọ ya adụkwazi etu ọha na eze dị because ọ bụghị ọha na eze ọ bụghị omenala ka eji arụ ọnụ ọha na eze ife mere Igbo and ebe ife mere Igbo si wee bata awụ

and i nenee ị takata onye Igbo ụta jirikwa nwayọ ọ na-eche na ndị quote kụzirie how to read and write ama asịrị ya asị because due to ofu impatience Igbo ahụ o jebeghị mepee Things Fall Apart Gụọ carefully fụ na Unoka nna Okonkwo dere ebe niile ụgwọ niile o ji. Ọ bụdụ ndị Britain kụziri anyị ide ife nọ careless ka anyị dị nzu anyị na-aka na na remnant of writing okay kedu ndị kụziri Britain ka e si ede ife ha na worship ndị ahụ taa baịbụl a ha buru je ha na worship ụmụ Israel dere baịbụl ka unu chere ndị Christian de baịbụl ka anyị duzienụ onwe anyị ka anyị dụọnụ onwe anyị anyị wụrụ adụ ka anyị duo onwe anyị daalụnụ